Amenewa ndi malo atatu opatulika kwambiri pakati pawo. Ku Mecca mwachitsanzo, kumapezeka zinthu zambiri zokhudza Chisilamu. Mapiri a Marwa ndi Safa ali kumeneko. Asilamu amakhulupirira kuti Abrahamu amakhala konko. madzi a zamuzamu ali kumeneko komanso ku meka ndi kumene kumapezeka khaba ku medina ndi kumene prophet muhammad amakhalako thupi lake linayikidwa komweko komanso kumeneko kuli mzikiti waukulu kwambiri pa dziko lonse lapansi mzikiti wa ku medina unamangidwa pamene panayikidwa prophet muhammad ndipo ndi mzikiti waukulu kwambiri kuposa mizikiti yonse pa dziko lapansi asilamu amakhulupirira kuti profeti muhammadi asanapite ku paradaizo anayenda ndi usiku kuchoka ku meka kupita ku jerusalemu kumene anakapemphera pa mzikiti umenewu wa aksa apapa ndimangofuna kuwunikirani kufunika kwa malo atatu amenewa ku meka ndi kumene kumapezeka mapiri a marwa ndi safa abrahamu amakhala konko madzi a zamuzamu ali konko komanso kumapezeka kaba zimenezi zonse zimene tatchulazi ndi zinthu zofunikira kwambiri pakati pa asilamu nakonso ku medina ndi kumene profeti muhammad amakhala amapemphera konko thupi lake linayikidwa komweko komanso pamene panayikidwa thupi lakepo panamangidwa mzikiti waukulu kwambiri pa dziko lonse lapansi asilamu amakhulupiriranso kuti profeti muhammad asanapite ku paradaizo anakapemphera pa mzikiti umenewu wa aksa umene umapezeka ku jerusalemu akuti anayenda ndi usiku kuchoka ku meka kupita ku jerusalemu kumene anakapemphera komaliza pa mzikiti wa aksa mukhoza kuona kuti mzikiti umenewu ndi wofunikira kwambiri pakati pa asilamu ndiye zimene akuchita asilikali a israeli owaletsa asilamu kuti asapemphere pa mzikiti umenewu chikumakhala ngati chitonzo ichitu ndi chifukwa chake asilamu ena ayamba kuchita zinthu zachiwembu pokakamiza israeli kuti awalole kupemphera pa mzikitiwu magulu angapo achisilamu ayamba kale kumenyana ndi israeli panopa pali dziko la siriya mapalestina komanso gulu la hezbollah magulu atatu onse amene ndatchula pano amapangidwa sponsor ndi dziko la iran in short ndikhoza kunena kuti iran ndi mdani number 1 wa dziko la israeli mayiko amenewa amadana kwambiri ngati khoswe ndi mphaka ngakhale irani simamenya direct kumenyana ndi dziko la israel koma amagwiritsa ntchito magulu atatu amenewa syria hezbollah komanso amachita sponsor ma palestina kuti azichitira chiwembu israel tikudziwa kuti nkhondo ya pakati pa ma palestina ndi israel inayamba 1948 komanso akhala akumenyana ndi magulu amenewa ndatchulawa kuyambira 1985 kudererana kwa iran ndi israel kunafika povuta kwambiri mu 2019 pamene maiko awiriwa anayamba kuchitirana ziwembu zosiyanasiyana pa 2 meyi 2019 israel inaphulitsa sitima ya ku iran imene inanyamula mafuta pa nyanja ya red sea pa 11 oktoba israel inaphulitsanso sitima ya ku iran imene inkadutsa pa nyanja yomweyo mu 2020 akatswiri a ku israeli anahaka makompyuta a boma la irani ndi cholinga choti abe information pa 26 february 2021 asilikali a irani anaphulitsa sitima ya ku israeli pa nyanja ya gulf of oman patangotha 2 weeks zitachitika zimenezi asilikali a israeli anaphulitsa sitima ya ku irani imene inkadutsa pa nyanja ya mediterranean patangotha masabata ena awiri irani inaphulitsanso sitima ya ku israeli pa nyanja ya arabian sea pofika 6 april 2021 israeli inaphulitsa sitima ya ku irani pa nyanja ya red sea after one week iran inaphulitsa sitima ya ku israeli ku dera la fujairah mdziko la united arab emirates patangotha miyezi itatu zitachitika zimenezi iran inaphulitsa sitima ya ku israeli imene inkadusa pa nyanja ya indian ocean mukamvetsera bwinobwino mudzaona kuti maiko amenewa amakhumbana kwambiri mukhoza kuona kuti wina akaphulitsa sitima yanzake winanso akaphulitsa wina akahaka kompyuta wina akaphulitsa sitima imeneyi pa chingerezi imatchedwa kuti tit for tat maiko amenewa amakwirana mtima kwambiri udani umenewu wa palestine ndi israel komanso irani ndi israel ndi udani umene unayamba kalekale ngakhale m'baibulo ulimonso iran imanena poyera kunena kuti israeli si dziko lovomerezeka ndi dziko limene linakhazikitsidwa ndi atsamunda komanso linaba malo achisilamu nawonso aisraeli amatiuza kunena kuti malo amene anatenga ku palestina anali malo a makolo awo pamenepatu ndi pamene pamabwera chipwirikiti ndipo pali chinkulirano chimene chidzavute kutha kwake nkhani yayikulu imene anthu amenewa amayambana ndi nkhani yokhudza malo irani pamodzi ndi asilamu ena amanena kuti israeli si dziko lovomerezeka dziko limene linakhazikitsidwa ndi atsamunda komanso linaba malo awo israeli imatiuza nayo kuti malo amene anatenga ku palestina ndi malo amakolo awo akalekale ndiye pamenepa pamakhala ngati pali kusagwirizana ndi chifukwa chake pamabwera mikangano israeli ngati dziko linakhazikitsidwa pa 14 may 1948 forget about the bible and everything zimene timamva zokhudza dziko limeneli anthu ena amatiuza kuti dziko limeneli ndi lolonjezedwa ndi mulungu takhala tikumva zimenezi kuyambira tili ana mpaka takula kumatiuza kuti israeli ndi dziko lolonjezedwa ndi mulungu koma tinene zoona pano kunena kuti atsamunda ku britain komanso america ndi amene anapanga create dziko lotchedwa israeli pa tsiku la 14 meyi 1948 anthu ena athu tikangonena chonchi amanena kuti ndife asatana sitikhulupirira mulungu komanso tikutsutsana ndi baibulo but this is the truth I'm telling you kunalibe dziko lotchedwa israeli kuyambira kalekale israeli inakhazikitsidwa pa 14 meyi 1948 ndipo amene anakhazikisa anali ma british komanso america kuyambira kalekale kumene kuja kunkatchedwa kenani mukawerenga baibulo pa genesis 10 vesi ya 4

mavesi amenewa anafotokozapo kunena kuti afilisiti anachokera ku dera lina lotchedwa kreti ndipo anakhazikika ku kenani makamaka madera a gaza ekron komanso askaroni kalekalero anthu amenewatu amatchedwa afilisiti koma lero amatchedwa kuti mapalestina tikudziwa bwinobwino kunena kuti kenani inalamulidwa ndi mafumu osiyanasiyana ndipo ena mwa mafumu amenewa anali magiriki iwowa ndi amene anasintha dzina la anthu amenewa kuchoka ku philistines ndi kukhala palestina baibulo limatiuza momveka bwino kunena kuti afilisiti akhala akudana ndi maisraeli kwa nthawi yayitali mafumu 13 vesi ya 16 komanso 1 samuel 13 vesi ya 19 amatiuza nkhani ya samsoni komanso mmene afilisiti analandira mzinda wa yudeya nkhani zonsezi zimene zinalembedwa m'baibulo zimangoonetseratu kunena kuti afilisiti kumene kuja ndi kwawo amakhala mbali ina komanso maisraeli ankapezeka tsidya lina baibulo lomwelo limatiuza kuti afilisiti atalamulira yudeya kwa nthawi yayitali kunabwera davide amene anagonjetsa goliyati ndi kuyamba kulamulira dera lonselo mu nthawi ya ulamuliro wa mfumu davide kenani ankatchedwa kuti land of israel nditsimikize pano kunena kuti ndi nthawi yake imeneyi ya mfumu davide pamene kenani anatchedwa israeli atachoka davide kunabwera maufumu osiyanasiyana ndipo kenani sanatchedwenso israeli dera limeneli la kenani linalamulidwa ndi mafumu ambiri mfumu ya ku babeloni nebukadineza analamulirapo kenani ufumu wa persia persia tu kapena nene kuti ufumu wa ku irani aroma magiriki ngakhalenso ottoman empire onsewa analamulirapo kenani koma kenani sanatchedwepo israeli dziko limeneli linkatchedwa palestina kapena kenani pamene linkalamulidwa ndi mafumu amenewa zinthu zonse zinayamba kusintha itangotha world war 1 pamene dera limeneli linayamba kulamulidwa ndi ma british nkhondo itatha mchaka cha 1918 ufumu wa ottoman empire umene unkalamulira derali unathetsedwa ndipo ma british ndi amene anatenga ulamuliro wa kenani thereafter anayamba kuphwasula dziko limeneli pomapanga create maiko ambirimbiri mu kenani munatuluka lebanoni jordani siriya israeli komanso palestina amene anaphwasula dziko limeneli ndi kupanga maiko onsewa anali ma british zili ngati mmene anachitira kunoko ku southern africa tinali dziko limodzi poyambirirapo koma atsamunda atabwera anagawa south africa malawi botswana zambia zimbabwe lesotho swaziland ngakhalenso mozambique amene anachita zonsezi pogawa maboda amene ndikunena pano anali atsamunda ndi mmenenso anachitira ku middle east anaphwasula kenani ndi kupanga maiko ambirimbiri mu nthawi imeneyi ku kenani kunkakhala kwambiri asilamu kapena ndinene kuti majority population ya anthu akumeneko anali achisilamu ayuda ambiri ankakhala ku europe ndipo britain ndi imene inayamba kusamutsa ena mwa ayuda amenewa nkumawatumiza ku kenani timaona ngakhale panopa tili ndi ayuda ambirimbiri amene akukhalabe ku europe mwachitsanzo ku ukraine tili ndi president wa chiyuda zelensky maiko ngati britain france america alamulidwapo ndi atsogoleri a chiyuda zimenezi zimangoperekera umboni wonena kuti ayuda amenewa anakhalitsa ku europe ndipo n'chifukwa chake amakhala ndi mphamvu mpaka kumatenga ulamuliro wa kumeneko ndiye nthawi imeneyo britain inkasamusa ayuda amenewa nkumawatumiza ku kenani pofika 1948 iwowa pamodzi ndi america ndi amene anapanga create dziko lotchedwa israel on the world map and dziko limeneli analikhazikitsa pakati pa asilamu aku palestina kuyambira nthawi imeneyo nkudzafika pano israeli yakhala ikulanda malo a mapalestina kuphatikizanso matauni awo akalekale monga ngati gaza ekron komanso askaloni baibulo limatiuza momveka bwino kunena kuti gaza ndi tauni ya mapalestina kuyambira kalekale askaloni ngakhalenso ekron onsewa anali matauni a afilisiti kapena kuti mapalestina koma lerolo israeli kumalanda ndi kumamangapo nyumba zawo mukawerenga genesis 10 vesi ya 14 deuteronomo 2 vesi ya 23 komanso yeremiya 45 vesi ya 4 akunena momveka bwino kunena kuti afilisiti anachoka ku kireti ndikupita kukakhazikika kumeneko ku palestina kumene kuli ku kenani mizinda imene anakhazikika kumeneko inali mizinda ya gaza ekron komanso askaloni ndiye zikudabwisa lerolo kuona kuti israeli ikulanda mizinda imeneyi tikumva za ku gaza kuchitika zipolowe zambiri pamene israeli ikufuna kupitiriza kumamanga nyumba kumene kuja zimenezitu ndi zimene zikubweretsa chipwirikiti mukaona irani ndi israeli akuthibulana lerolo mudziwiretu kuti nkhani yake si ina ayi koma ndi imeneyi yolimbirana malo ku palestina